tamvetserani ndimafuna tiphunzire chinthu ichi kuti zifike zonena kuti kumwamba kwadzuka ndikumapanga za iwe si chinthu chophweka kuti zifike zonena kuti kumpando wachifumu angelo ankumakambirana za iwe si chinthu chophweka kuti zifike ponena kuti ufumu wa mulungu utsike ndikukakumana ndi zosowa zako Ufumu wa Mulungu utsike ndikukakumana ndi madwale ako, Ufumu wa Mulungu utsike ndikukakumana ndi nyengo zako sichinthu chophweka. 1 Samueli chapter 3 verse yake ndi ya number 5 Baibulo likunena kuti ndipo usiku omwewo Yehova anatsika kudzera mu nkulota nakakumana ndi Solomoni. Namfunsa Solomoni, Solomoni mwana wanga ufuna ndikuchitire chani pa nsembe imene wandipatsayi? Mvetserani, Solomoni nayankha kuti, Ndikufuna mundipatse nzeru zoti ndilamulira anthu anu amene mwanditani, mwandipatsa. Tamvetserani, Sichinali chophweka Yehova kutsika kuchoka kumwamba kukakumana ndi Solomoni mu usiku wake. Sichinali chinthu chophweka Yehova kutsika kumwamba kukamfunsa Solomoni kuti ufuna ndikuchitire chiyani. Sichinali chinthu chophweka kuti Yehova kutsika kumwamba kukamfunsa Solomoni kuti, Solomoni mwana wanga, chifukwa chimene wapangachi, ndatsika kubwera pano ufuna ndikuchitire chiyani? Ndimafuna ndikukumbutseni kuti sichinthu chophweka Yehova kutsika kudzalowerera nyengo zanu. Sichinthu chophweka Ufumu wa Kumwamba kutsika nkudzalowerera pa banja lanu. Sichinthu chophweka Ufumu wa Kumwamba kutsika ndikudzalowerera pa adani anu. Sichinthu chophweka Ufumu wa Kumwamba kutsika ndikudzalowerera inuyo pa nkhondo zanu. Zimangotengera kunena kuti inuyo mwaima bwanji, inuyo mwadzipereka bwanji. Solomoni adapereka ng'ombe zokwanira 1,000 mu khola lake, nazitenga nakaziwotcha napereka nsembe pamaso pa Mulungu. Ndipo Baibulo limanena kuti nsembeyo inapita ngati chinkondo choyaka moto pamaso pa Mulungu. Mvetserani, mmwambamo muli angelo amene amalandira nsembe zimene ana a Mulungu timapereka. Koma nsembe imeneyo akuti, Baibulo limanena kuti nsembe imeneyo angelo a Mulungu adaithawa. ndipo ataithawa chifukwa imabwera ngati chi burning spear chinkondo choyaka moto nsembe ija inakagunda mpando wachifumu itagunda mpando wachifumu akuti mfumuyo inafunsa kuti ndi chani chimenechi ndipo angelo ananena kuti ndi onani nsembe imene watani kodi wapereka mwana wanu ndipo pompo yehova anatsika nakakumana ndi solomoni mvetserani ndimafuna ndikukumbutseni kuti pali zopereka zina zimene zimapangitsa kunena kuti kumwamba kutsekuke ndi kupanga za ife Pali zopereka zina zimene zimapangitsa kuti nyengo zisunthe pa moyo wathu. Pali zopereka zina zimene zimapangitsa kuti adani agonje mkatikati mwa moyo wathu. Kudzipereka tokha ndikofunikira kwambiri komanso kupereka nsembe ndi chinthu chapamwamba. Zindikirani, Yehova anatsika ndikukakumana ndi Solomoni chifukwa choti iyeyo atadzipereka yekha anatenganso nsembe ng'ombe zokwana 1,000 nazipereka pamaso pa Mulungu. Mukakaphunzira bwinobwino Baibulo vesi imeneyi Mukampeza kuti ng'ombe zimene anali nazo Solomoni mu khola mwake anali ndi ng'ombe 1,012, koma anatenga ng'ombe 1,000 nazipereka pamaso pa Mulungu. Ndipo Yehova adamchitira chifundo. Mvetserani. China chilichonse chimene tingadzipereke nacho pamaso pa Mulungu, Mulungu sadzatisiya chimodzimodzi. Kaya udzipereka mu mpemphero, Mulungu sadzakusiya chimodzimodzi. Kaya udzipereka mu kusala kudya, Mulungu sadzakusiya chimodzimodzi. Kaya udzipereka mwa kupereka za chuma zako, ndithu ndithu Mulungu adzatsika nane.